Хьэтӏохъущокъуэ Къазий и цӏэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм иубла Тхылъ еджэ жыхуиӏэ проектым къыпыдощэ. Нобэ дыздэщыӏэр Хьэтуей къуажэщ. Хьэтуей къуажэм дэт щэнхабзэмкӏэ унэм хэт Нало центрым дыщыӏэщ. Нэтыныр тетхын мурадкӏэ дыкъызыхуэкӏуахэр Хьэтуей дэт курыт еджапӏэм ебгъуанэ классым щӏэс еджакӏуэхэра. Зи гугъу тщӏынури, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цӏыхубэ усакӏуэ Къагъырмэс Борис щэхуитӏ жыхуиӏэ и ӏуэтэжырщ. Иджы мы нэтыныр сыт щыгъуи хабзэ тхуэхъуауэ къызэредгъажьэ зы. Ӏуэхугъуэ цӏыкӏу щыӏэщ ӏуэтэж зи гугъу тщӏынур, къыдэплъхэм къагурыӏуэн хуэдэу зытеухуар, зи гугъу ищӏыр. Дэху щымыӏэу жысӏэнкъым, ауэ нэхъ гурыӏуэгъуэ хъун хуэдэу, хэт и гугъу къытхуищӏын, хэт къытхутепсэлъыхьын?
Сэ сытепсэлъыхьыну сыхуейт. Къалэм Бэчокъуэ Темыр Алий дей къэкӏуати, Бэчокъуэ Темыр агроном нэхъыщхьэу колхозым щылажьэрт. Ар Алий жриӏащ Къэзакъ Алихъан дунейм зэрехыжар. Алий ар и жагъуэ хъуащ. Бэчокъуэ Темыр Алий жриӏащ, Зыми щышынэтэкъым, жери Къэзакъ Алихъан. Алий езыр-езыру къэна иужь, къищӏэжащ абы и сабиигъуэр, Къэзакъ Алихъан колхоз председателу щылажьэу. Ар адрей цӏыхухэм уэду ещхьтэкъым, и зыщӏыкӏэкӏи, и зыхуэпэкӏэкӏи Хэку зауэшхуэм хэтауэ щытащ, лӏыгъэ зэрихьауэ. Къэзакъ Алихъан щхьэкӏэ сабийхэр Хъану еджэрт. Къэзакъ Алихъан и унафэкӏэ уанэш хуащӏауэ щытащ. Къуажэм дэст Тӏалу жыӏэу и цӏэу. Ар шым хищӏыкӏтэрэ ар шым кӏэлъызэрахьэ ӏуэхугъуэ псом хищӏыкӏт. Зэрызищӏынухэри ищӏэрт. Алий Тесыну хуейт а Къэзакъ Алихъан и шым. Щӏалэ нэхъ нэхъыжьхэр Тӏалу дей кӏуэурэ, Тӏалу шыр мо щӏалэ нэхъыжьхэм къритурэ псафэ игъашэрт. Зэры, япэрейуэ зэрыжысӏащи, Алий Къэзакъ Алихъан и шым тесыну хуейт. Тӏалу и ӏуфэлъафэр къикӏухь Алий, ауэ хужеӏэртэкъым. Зы пщэдджыжь гуэрым Алий Тӏалу дей къэкӏуауэ Тӏалу шыр къыдишат псафэ и щӏалэ нэхъыжьхэм иригъэшэну, ауэ Алий фӏэкӏ зыри илъагъуртэкъым абы. Алий бгъэдыхьэри, жриӏащ, Мэ узот мы шыри псафэ шэи къэшэж. Алий щыгуфӏыкӏащ абы. Сэ пысщэну сыхуейт ӏуэтэжыр. Алий хакӏуэм тесу псафэ кӏуащ. Адэкӏэ лъэмыс Хъан къакӏуэрт шым деж. Алий егупсысырт, Хъан къэсым къех си шым жиӏэу къыщӏэджэну. Арщхьэкӏэ Алихъан шым еплъри ӏукӏыжащ. Алий арэзыныгъэм иӏыгъыу игъэзэжащ Тӏалу дей. Пщӏантӏэм нэсыжа нэужь, Алий илъэгъуащ Тӏалу зи щхьэм зыгуэр хужиӏэжу къакӏуэу. Иӏэ, псынщӏэу къех, жиӏэри къригъэхыжащ. Алий къэхъуар къыгурымыӏуэу, Тӏалу и ужь иуващ. Здэкӏуэм адэкӏэ Хъан къакӏуэу илъэгъуащ. Хъан къэса нэужь, Тӏалу бгъэдыхьэри жриӏащ, Сыт уи щхьэм еумыпэсура? Си шыр ӏумпӏэмкӏэ псафэ пшэну. Уэлэхьи зызопэсым, жиӏащ Тӏалу. Ауэ мы цӏыкӏухэм фӏыуэ яшэрти, абыхэм езгъашэращ щыжиӏэм, Алихъан къэгубжьри жиӏащ, Нтӏэ, быдэу бжызоӏэ, нэгъуэщӏ нэхъыжьи нэхъыщӏи томыгъэтӏысхьэ. Алихъан Тӏалу хъунщ, жиӏэри, псынщӏэу хакӏуэм уанэшыр трилъхьэри, Алихъан бгъэдишащ. Асыхьэтым Алихъан шым зытридзэри ежьащ. Тӏалу Алихъан жиӏахэр игу иримыхьу, и ӏитӏыр и бгым иригъэувэри, Алихъан и кӏэлъхьэужь псалъэ фӏей ӏэджэ кӏэлъидзащ. А псор Алий зэхихат. Тӏалу зыкъищӏэжа нэужь, зигъазэри зиплъыхьащ, зыгуэрым сызыхихауэ пӏэрэ жиӏэу. Ауэ Алий фӏэкӏ щимылъагъум, бгъэдыхьэри еупщӏащ, Жысӏа псор зыхэпха, жысӏар пэжкъэ? жиӏэу. Алийм жиӏащ, Уей зыхэсхам, жыпӏар согъэпэж, жиӏащ. Арщхьэкӏэ лӏыжьым и нитӏыр зыхуишэри жиӏащ, Жысӏа псор къыбгурыӏуа, зыхэпха? жиӏащ. Уэлэхьи, зыхэсхам, жиӏащ Алий. Лӏыжьыр къэгубжьри, зыкъишэщӏри, Алий и нэгум еуащ. Алий къэхъуар къыгурымыӏуэу, жиӏэнур имыщӏэжу щытт. Арати, Тӏалу иджыри зэ еупщӏащ, Зыхэпха? жиӏащ. Алий жиӏэнур имыщӏэу зыкъищӏэжри жиӏащ, Хьэуэ, зыхэсхакъым. Тӏалу. Щӏалэ цӏыкӏур фӏэгуэныхь хъури и ӏэплӏэм иришэкӏащ, жриӏащ. Щӏегъуэжри жриӏащ, Кхъа къысхуэгъэгъу, уэ хуэдэ щӏалэ ӏущым уеуэ хъуну, ущӏэкӏие хъуну? Махуэ къэс къакӏуэ, сэ хакӏуэхэр псафэ уэзгъэшэнщ, ауэ нобэ зыхэпха зыми жумыӏэж, ӏей дыдэу сынолъэӏу, жиӏэри Тӏалу Алий жриӏащ. Сэри къыпысщэнт мобдежым. Алий къыгурыӏуэтэкъым Тӏалу апхуэдизу къыщӏелъэӏур. Арати, егупсысыжри, къыгурыӏуащ, жиӏэн хуейр. Дадэ, уэ хъан щхьа зыри жыпӏакъым, Тӏэлу адэкӏэ къыжриӏащ, жысӏакъым пэжкъэ? жери Алий еупщӏащ. Арати, Алий жыпӏакъым, жери жэуап къритри, апхуэдэу зыбгрыкӏыжащ. Зыбгрыкӏыжа пэтми, Тӏэлу Алийхэ дей къакӏуэри, и адэм куэдрэ дэуэршэращ, бгъэдэсащ. Итӏанэ, Алий и адэм Тӏэлу дишыжри къыщыдыхьэжым, Алий и адэр езы Алий бгъэдыхьэри еупщӏащ, Тӏэлу, Алихъан щхьэ зыгуэр жиӏа, зыгуэр зыхэпха? жери. Алий и щхьэкӏэ егупсысащ, И адэм зэи пцӏы хуимыупсауэ икӏи пцӏы хуиупсынура пцӏы зэрыхуимыупс хъунур? Куэдрэ егупсысри, и пащхьэ иувэри жриӏащ, Тӏэлу цӏыхуфӏ, жери еупщӏа Арати, и адэм къыжриӏащ, еупщӏа, Уэ дауэ къыпщыхъурэ, Алий? жери. Арати, Алий егупсысри, Сэ цӏыхуфӏу къысщохъу, жери жиӏащ. Ущыуакъым, пэжщ жыпӏэр, жери и адэми къыжриӏащ. Арати, Алий еупщӏащ и адэм, Нтӏэ, цӏыхуфӏыр лъэӏукӏэ къолъэӏуауэ щытмэ, и лъэӏур хуэпщӏэн хуей? жери. И адэм жэуап къритащ, Хуэпщӏэн хуейщ-тӏэ, жери. Натӏэ, Тӏэлу зыри жезмыӏэжыну зыми къызэлъэӏуащи, кхъэ афӏэкӏа къызэмыупщӏ, жери и адэм елъэӏуащ. Хъунщ, жери абыхэм я псалъэмакъыр зыхуащӏащ. А псалъэмакъым яужь, а щэхум яужь, илъэси илъэситӏи дэкӏат, зэманри хьэлъэт, уэгъути, цӏыхури гъавэншэт. Сабий цӏыкӏухэр губгъуэм итт, комбайныр гуэдз ӏуихыжу ирикӏуа нэужь, Алий яхэт а сабийхэм. Арати, губгъуэм и жьэражьэм дыгъэр къепсым иту хъан къилъадэу пцӏэгъуэплъым тесу къалъэгъуащ. Цӏыкӏухэр зэбгрыжащ, ящышынэрт Алихъан ӏей дыдэу. Арати, Алихъаным къамышы иӏыгъыу пцӏэгъуэплъым тесу къажэти, Цӏыкӏу зытӏущым щӏэрыхьэри, тӏо-щэ еуащ къамшыкӏэ. Ар Алий къилъагъури нэхъри щӏэпхъуащ. Пщӏэнтӏэпсыр къыпихуу Алихъан здэжэм, губгъуэм ауэ зы жыг зыздэбгъэпщкӏун иттэкъыми, къыщӏэрыхьащ пцӏэгъуэплъыр. Арати, Алихъан Алий щыбгъэдэлъадэм жиӏащ, Хэтхэ уарей, дэнэ ущыщ? жери. Алий. Сталин сырещ, советскэ властым сырещ, жери жиӏа. Алихъани къэгубжьри, Мэ-тӏэ Сталин, мэ-тӏэ советскэ власт, жери тӏо иубэрэжьащ Алий. Алий ар игу къинэри унэм кӏуэжащ. Ауэ мыгъыу зиӏыгъыу унэм дыхьэжа нэужь, жэщ хъури, гъуэлъыжри, и щӏыфэр бжьыбжьт къызэреуам щхьа, жейм емызэгъыу хэлъ.
Бзэ быдагъыр гъэщӏэгъуэнтэӏэ, абы и бзэ быдагъыр. Е гъэщӏэгъуэным. Абы яужь махуитӏи махуищи дэкӏат, зыми зыри жриӏэжтэкъым Алий. Арати, ещанэ жэщым Алийхэ я куэбжэм къытеуӏащ милиционеритӏ НКВД-м щыщу. Арати, и адэм ӏуихащ бжэр. Алий, Къэсей и къуэр дэнэ щыӏэ? жери къыщӏэупщӏащ. Арати, и адэм. Щӏалэр мэжей, сыт къэхъуар? жери щӏэупщӏати, милиционеритӏым къыжраӏащ, Къэгъэуш псынщӏэу, дыхуейщи, жери. Арати, Алий гъунэгъу пэшым щӏэлът, жейтэкъым, псалъэмакъри зыхихт. Алий. И адэр къыщыщӏыхьам зихуэпауэ щыст. И адэр щӏэупщӏащ, Алий зыгуэр пщӏа, лӏо къэхъуар? жеӏи. Арати, Алийми жиӏащ, Зыри къэхъуакъым, зыри сщӏакъым, сыкъашэжыну хъунщ иджыпсту, жеи. Щӏэкӏри, милиционеритӏым и гъусэу машинэм итӏысхьащ. Арати, милиционеритӏым ирашажьэри, щӏашащ пэш гуэрым. Пэшым щӏашэри, къилъэгъуащ Алихъан я гъусэу щысу. Сэри мыбкӏэ пысщэну сыхуейт адэкӏэ. Пэшым щӏыхьа нэужь, Алий Алихъанрэ НКВД фащэ щыгъыу милиционер щӏалэ щӏэст пэшым. Милиционер щӏалэм ӏэ хуищӏащ Алий пхъэ шэнтым тетӏысхьэну. Алий шэнтым тетӏысхьэри, милиционер щӏалэр къеупщӏыну щӏидзащ. Пцӏыхурэ? жери Алихъан и дежкӏэ ӏэ ищӏащ. Алий и щхьэкӏэ егупсысат, итӏанэ жэуап итыжащ. Соцӏыху, дауэ щӏэзмыцӏыхуныр? Къэзакъ Алихъанщ, ди колхозым и председателщ, жери. Итӏанэ милиционер щӏалэм Аргуэру Алий къеупщӏащ, Уиубэрэжьа, жери? Алий занщӏэу игу къигъэкӏыжащ Алихъан мызэ-мытӏэу зэриубэрэжьар, япэу Езбыр къамышыкӏэ зэриукӏар, жиӏахэри игу къэкӏыжат абы. Етӏуанэу Тӏэлуи и жагъуэ зэрищӏауэ щытари игу къэкӏыжат. Ауэ Алий егупсысри, Пэжыр иузыщӏыну нэхъ къищтат Алий. Жриӏащ, Сиубэрэжьащ, жери. Милиционер щӏалэм ущиубэрэжьым зыгуэр жиӏа, жери Алихъан занщӏэу ныкъуэ къыщылъэту жиӏащ, Щӏалэжь цӏыкӏум лӏо къыпыфхыну фызыхуейр? Сэ фыкъызэупщӏ, сэ вжесынщ, жери. Арщхьэкӏэ милиционер щӏалэр къэгубжьри, Алихъан игъэтӏысыжащ. Милиционер щӏалэ Алий и деж зыхуигъазэри, и макъыр нэхъ хэкъузауэ жриӏащ, къыджеӏэр пщӏэу хъуар зыри умыбзыщӏ, жери. Арщхьэкӏэ Алий гупсысэри, мыбы жэуап итыжащ, ди жэм лъхуам мэкъу хьэуазэ ӏэщӏэлъыну къэпкӏэ хуэсхьати,

Алихъан и фэ пыкӏауэ щыст, гужьеят, ар езбым и нэгум къищт. Щӏалэ цӏыкӏум жиӏэжын гугъат псори, абы къикӏыну езбым ищӏэт. Итӏанэ Алий зи щажримыӏэм, милиционер щӏалэхэм Алийрэ Алихъанрэ яутӏыпщыжащ. Алихъан а пщыхьэщхьэ дыдэм

Къызэтеувыӏэ, зиплъыхь, гупсысэри лэжьапӏэм игъэзэжри щӏыхьэжа. Алий унэм зэрынэсыжу и адэр Алий къеупщӏат, Фыздэщыӏар къэхъуаӏа? жери. И адэр гузавэт. Алий и адэр имыгъэгузэвэн щхьа, гузэвэгъуэу зи къэхъуаӏым, жери жриӏа. Арщхьэкӏэ и адэм игу зэгъатэӏыми, Алихъан и лэжьапӏэм кӏуэри игу зэгъауэ къэкӏуэжащ. Махуэ дыдэм пщыхьэщхьэм Алий Алихъан лэжьапӏэм блэкӏыу Алихъан къыщӏэкӏри, Алий къриджащ. Къэзакъ Алихъан Алий и лэжьапӏэм и лэжьапӏэ пэшым щӏишэри,

Алихъан ищӏахэр хуигъэгъуауэ. Ущӏалэфӏщ, жиӏа Алихъан къыжриӏэт Алий. Ауэду ущытын си гугъакъым. И ныбжьым хуэмыдэу губзыгъэт Алий. Ар Алихъан игъэщӏагъуэрат. Алихъан и гъунэгъу зыхуищӏащ Алий. Алихъан елъэӏун щӏидзащ, Кхъыӏэ, зыми жумыӏэжу дяку дэгъэлъ мы щэхур. Алихъан ежьэрт Алий и жэуапым, ауэ Алий жэуапыншэу Алихъан къигъанэри и лэжьапӏэм щӏэкӏыжащ. Арщхьэкӏэ Алий ахэр дунейм ехыжыху зыщӏыпӏи щригъэщаӏым, Алихъан зэрелъэӏуам хуэдэу. Иужькӏэ
езым Итхыжащ.
Итхыжащ, ауэ. Ауэ я цӏэ унэцӏэхэр зэрихъуэкӏа. Зэрихъуэкӏыурэ итхыжащ. Щэху хъужын-тӏэ ар. Щэху. ӏуэхугъуэр щэху мыхъуа щхьэкӏэ абы ириукӏытэнур, абы щхьэкӏэ фагъуэ гуэр хъуну цӏыхухэр хъумауэ къэнащ. Ауэ ӏуэхугъуэр езыр иӏуэтыжащ, мис иджы плъагъурэ дэ доджэ Губзыгъагъэ къыхэтхыну, ӏущыгъэ гуэр къыхэтхыну иужь дитщи, сытым деж жызоӏэ литературэр мы дэ къэдгъэщӏ гъащӏэм бгъурыту кӏуэ ӏуэхугъуэщ. Абыкӏэ нэхъыбэрэ дыхыхьэхукӏэ ди ӏущагъым икӏи нэхъ псынщӏэу икӏи нэхъыбэу хэхъуэнущи, мис мы нобэрей ӏуэтэжри арауэ утыку къыщӏитхьэр. Мыбы щӏытебуд, щӏытедубыдари мыбы хэт щӏалэ цӏыкӏу Алийр ныбжькӏэ фэ фхуэдэщ. Зы илъэс илъэситӏкӏэ нэхъыщӏэнкӏэ хъунщ. Мыуэдиз мэхъу жыӏэу езыӏуэтэжым къыхэщкъым ар. Ауэ мо милицэхэр къыщӏагъэпсэлъэну къыщытракъузэм, уэ куэд мыщӏэу комсомолым ухыхьэнущ, пцӏы бупс хъунукъым къыжраӏэ, абыкӏэ и бзэр кърагъэутӏыпщыну. Комсомолым щыхыхьу щытар илъэс пщыкӏуплӏ щыхъуращ. Джы сэ ӏуэхугъуитӏкӏэ нэхъ дытепсэлъыхьмэ нэхъ къэсщтэнут. Алий щытыкӏэ гъэщӏэгъуэнщ, мис фэ фи псалъэмакъым къыхэщащ, афэрым! жывоӏэ. Ищӏыфащ, жиӏыфащ, ихъумэ пэжыр пэжыр жимыӏэм нэхъ къищтащ, иджы абы пэж жимыӏэурэ къэгъуэгурыкӏуэраӏым а цӏыху зытекӏуэдэнкӏэ хъуну. Пэжыр нэгъуэщӏкӏэ зэрихъуэкӏауэ а шынагъуэ щытыкӏэ шынагъуэм къришын щхьэкӏэ. Абырэ, абы нэмыщӏкӏэ шынэ къыхощ, шынэ, сыт, сыт щӏэшынэр? Зэм Алий мэшынэ, зэм Алихъан мэшынэ, зэм и адэ, Алий и адэр мэшынэ, мис ар къызыхэкӏыр сыт? Псори шынэу защӏэ мы псэуныгъэм а шынэр къыдэгъуэгурыкӏуэу а лъэхъэнэр щытащ. Иджы Алихъан и гъэсэныгъэр фэри къыхэвгъэщащ, арауэ тхылъым езым Борис зэрыжиӏам хуэдэу къыхэщыну сыхуейт а зэадэзэкъуэу щызэпсалъэр. Тӏалу къакӏуэу я унагъуэм, Алийхэ я унагъуэм хэсу и адэм дэуэршэру щӏэкӏыжа нэужькӏэ, адэр Алий къепсэлъылӏэуращ. Ди адэр къызэджэри къызэупщӏащ, Тӏалу уэ зэхэпхыу Алихъан хуэшхыда? Зегъэкӏыназ, сыт жиӏэу? Сэ, уеблэмэ, зэи сигу къэкӏатэкъым ди адэм мыпэж гуэр жесӏэну. Нтӏэ сыт сщӏэну? Къызэупщӏыр си адэ пэтми, Тӏалу къэзгъэгугъащ нобэ жиӏар сымыӏуэтэжыну. Си щхьэр ехьэхауэ сыгупсысэу, си адэм и пащхьэ тӏэкӏурэ ситащ, итӏанэ си нэхэр къэсӏэтри, сыӏэнкуну, абы сеупщӏащ, Дадэ, Тӏалу цӏыхуфӏкъэ? Уэ дауэ къыпщыхъурэ? И адэ къоупщӏыж езыр, Цӏыхуфӏщ, сощӏэ зэрыцӏыхуфӏыр. Пэжщ, ущыуакъым, жи адэм. Нтӏэ, цӏыхуфӏ къолъэӏуамэ, и лъэӏур хуэпщӏэн хуейкъэ? хуейщ. Нтӏэ, ар сэ къызэлъэӏуащи, кхъыӏэ, абы фӏэкӏ къызэмыупщӏ. Хъунщ, жиӏащ ди адэм, зыкъомрэ къызэплъри, мы иужь дыдэ репликитӏращ нэхъ сфӏэгъэщӏэгъуэныр. Къыжриӏа ӏуэхуи зрихуэкъым, жриӏжа ӏуэхуи зрихуэкъым. Нтӏэ, ар сэ къызэлъэӏуащи, кхъыӏэ, абы фӏэкӏ къызэмыупщӏ, жи. Сыхыумыгъэзыхь, усиадэщ, сыпфӏэлӏыкӏын хуей хъунущ, бжесӏын хуей хъунущ, мобы жумыӏэ, жери къызэлъэӏуащи, Сумыгъэув ауэдэ щытыкӏэ, жери и адэм йолъэӏу. Мыдрейми ар зыхещӏыкӏ. Мыдей закъуэкъым, а яшэу жэщ гъэтауэ къыщыкӏуэжамикӏ, абы къэхъуари къэщӏари кӏыхьу иӏуэтэжкъым. Кӏэщӏу, Ущӏэгузэвэн щыӏэкъым, жери абыкӏэ еухри, абыкӏэ икӏи зэгуроӏуэ а тӏур. И адэмрэ и къуэмрэ фӏыуэ зэгурыӏуэу, Алий езым и ныбжьым елъытауэ, акъылыфӏ бгъэдэлъщ, балигъым хуэдэу зещӏэ. И ныбжьыр цӏыкӏуу щытми, езыр и гупсысэкӏэкӏи и акъылкӏи нэхъыжьыфэ тетщ. И адэми тыншу гуроӏуэ, и адэм зэригъэсам хуэдэу, и адэри апхуэдэу Алий хуэдэу щытауэ щӏэкӏынщ, Алий апхуэдэу щыхъуакӏэ. Ауэдэу хъунщ Алий зэригъэсар.
Фӏы дыдэу къэпӏуэтащ. Мис аращ унагъуэм псори къыщежьэр жаӏэу фэри куэдрэ зыхэфхыу щӏэкӏынущи. Фэри къыфтощ гъэсэныгъэ тэмэм зэрывгъуэтри, унагъуэ хабзэ щызекӏуэ унагъуэфӏ фыкъызэрикӏри. Ауэ ар мащӏэщ. А фӏыр фэ езым Тхьэм жиӏэмэ унагъуэ фхъунущи, мис абдей лъабжьэ щевгъэщӏыну дэ гупсысэкӏэ иджыпсту фымыгъуэтмэ. Абыкӏэ мис мы ӏуэтэжым щытлъэгъуа унагъуэри щапхъэщ фэркӏэ. Си ныбжьым здынэсам сэ си дежкӏэ щапхъэщ. Псэун щӏэзыдзэн дежкӏэ, дауи, зызригъэщхьын ӏуэхуу щытщ. Нэхъ лейуэ гъэщӏэгъуэну фщыхъуаӏэ мы щӏалэ цӏыкӏур апхуэдизу зэрыбзэ быдэр.

кӏэрыщэ щаӏауэ. Аркӏэ былымыр хаутӏыпщхьэнурати, былымым ямыутэ щӏыкӏэ жари, кӏуауэ зэрызыхуэкӏымкӏэ зыгуэр хэлъмэ, щхьэмыж тӏэкӏу ялъагъуӏамэ къащыпу, гуэдзхьэдзэ тӏэкӏу ялъагъуэм къащыпурат. Лей къалъысат а сабийхэм ар тӏани плъагъурэ. Сабийуэ щыту къыгурыӏуащ, цӏыху гъащӏэр къриӏуэнтӏэкӏыу куэдкӏэ Е абы текӏуэдэн хуэдэу, Алихъан, е и гъащӏэ гугъу щыхъун хуэдэу абы и псалъэм зэрищӏыфынур. Фэру жыпӏэмэ, уэри жыпӏащи, Алий бзэ быдэфӏщ, мышынэу, ну, шынэт ар, ауэ, жимыӏэжу, мо НКВД фащэ щыгъ милиционерхэм жызмыӏэжу, Алихъан враг народа зэращӏынур, НКВД-р езыр Народный комиссариат внутренних дел ар апхуэдэу еджэу щытащ, абыхэм зауэ нэужь зэманым дэни, милици сыти псори абыхэм контролировать ящӏ, расстрелхэр ирагъэкӏуэкӏ, цӏыхухэр яукӏырти Алий къыгурыӏуат Алихъан яукӏынкӏэ зэрыхъунури. Жиӏэжакъым, Алихъани езым лӏыгъэ зрихьа щхьа, зыми щымышынэ щхьа, зыщышыни къыщӏэкӏащ. Зыщышынэ щыӏэу къыщӏэкӏа, къызэрыщӏэкӏыукӏэ дэтхэнэ зыри мэшынэ. Дауэду и теплъэкӏэ лӏыгъэ, мо дауэ зэрыбжесӏэнур? Мыр къэзыгъэшынэнрэ мыр езыгъэкӏуэтынрэ щыӏэнкъым, жыхуэпӏэу нэхъ бзаджафэ дыд Дэ зуплъри, къызэрыщӏэкӏымкӏэ, къезыгъэкӏуэтын зыгуэрэ щыӏэщ. Дэтхэнэ зы цӏыхури зыгуэркӏэ пхуигъэкӏуэтыну, дэтхэнэ зыри зыгуэркӏэ пхуэгъэшынэну мис апхуэдэу щыту хуэдэу мыбы къыхэщ къысщохъур сэ. Ауэ дауэ феплърэ? Игъэгъуа? Хуигъэгъуауэ пӏэрэ, Алий? Имыӏуэтэжа щхьа? Иримыгъэукӏа щхьа? Хуигъэгъуфауэ пӏэрэт ар абы? А, Алихъан, Езы къызэреуа къудейраӏым. И ныбжьэгъу щӏалэ цӏыкӏухэми зэреуари, Къалу и жагъуэ зэрищӏари. Арат абы дилъэгъуар, Алихъан, нэгъуэщӏ дилъэгъуатэкъым, ауэ хуигъэгъуфауэ пӏэрэ, дауэ феплъ, имыӏуэтэжа щхьэкӏэ. Сэ зэрысщыхъумкӏэ, Алий Алихъан ищӏахэр хуигъэгъуауэ къэсытэм, Алихъан. Хуигъэгъуну хуейтэ Алий. Ар къыщыхощ бгырыпхыр зэщӏихыу Алий щыхуишиям ӏуэхугъуэм дей.
Игу къыстригъэщахэмэ, игу зэгъэнӏэ, жиӏэурэ ауэ къыщӏэкӏынт мыдрей. Бгырыпх зэщӏихыу къыхуишиям и ӏэр къигъэкӏуэтащ апэри, а бгырыпхыр зэриӏыгъиам. Ар езыр судт, адэ а къэхъуар судт, ар къыӏихыу зэремыуэжар. Фӏы дыдэу мис абы къегъэлъагъуэ зэрыхуимыгъэгъур. Япэрауэ, абы и гъэсэныгъэмкӏэ и адэ и ныбжь, ар и ӏэр иӏэту еуэнутэкъым. Ауэ зыгуэркӏэ мы и губжьыр къытекӏуэрэ мэ, субэрэжь, къызэуэжу щыхуишиякӏэ. Къыӏихрэ еуэжауэ щытамэ, зэпэкӏуэжат а и тӏум я. Мобы кърищӏар мыдрейм ипшыныжауэ дыхъут, илъ ищӏэжауэ дыхъут. Ар къызэрыӏимыхам фӏы дыдэу къегъэлъагъуэ ар мыхуигъэгъуфыну зэрыщытынтари. Ауэдэкӏэ фӏэкӏыфынутэкъым.
Къызэрыщӏэкӏымкӏэ, зыгуэрым лей къуиха иужь, зыгуэркӏэ уи жагъуэ къищӏа иужь, абы иужькӏэ и ӏей зумыхуэжу щытми, абы къикӏкъым хуэбгъэгъуауэ. Къикӏкъым. Хуумыгъэгъуауэ, ауэ и ӏей зумыхуэжыфу упсэуфынущ, къызэрыщӏэкӏымкӏэ. Мес Алихъан дунейм ехыжащи, шыщхьэмыгъазэрт икӏи. Къуажэм шынэ имыщӏу шыщхьэмыгъазэу дунейм тетауэ къалъытэ. Алий закъуэщ абы. И адэри акъылкӏэ зригъэзэхуауэ тӏэкӏу щыгъуазэу къыщӏэкӏынщ, абы зыгуэр зэрилажьэм. Ауэ Алий и закъуэщ нэгъэсауэ ар шынэрэ мышынэрэ зыщӏэр. Ауэ бзэ быдэти дунейм къытригъэхьакъым. Ар дунейм къытригъэхьэнумрэ къытримыгъэхьэнумрэ епхат, зы цӏыху цӏыхуитӏ нэхъыбэнкӏи мэхъу, зым зыр къишурэ ӏуэхум хилъафэр куэд хъункӏэ мэхъу, хилъэфэну щытар, хилъэфэну щытахэр мащӏэтэкъым. Алий сабиймикӏ цӏыху гъащӏэм и уасэр къыгурыӏуэу зыхищӏэу къыщӏэкӏащ.
Нэхъ лейуэ мы ӏуэтэжым къыщыӏуэта ӏуэхугъуэм тӏэкӏу мащӏэкӏэ фытесшми сщӏэркъым, пщӏэрэ, ауэ мыр сигу къэкӏауэ сыщӏэмыупщӏэнкӏэ а зы ӏэмал иӏэкъым, сызэупщӏыну сызыхуейри уэрат, Алихъан. Къэзакъ Алихъанщ мыр, мы тхыгъэм хэт лӏыр. Абы далъэгъуа ӏуэхура иужькӏэ щэху хъужар? Нтӏэ, Алихъан, мы тхыгъэм ущеджэ, уи цӏэджэгъу щыплъагъу, уи щхьэ еплъыту, е сэ сщӏэмыгъуэрэ зыгуэркӏэ зэбгъапщэу узэрицӏэджэгъу къудейм щхьа ауэду нэхъ нэлейуэ уригъэплърэ? Хьэмэрэ узэрицӏэджэгъум щхьа зыри къыпщыхъуӏым ара? Ауэ, ауэдэу щыхъуӏым. Сызэрицӏэджэгъум щхьа сэ къызэрысщыхъумкӏэ Алихъан деж

Губгъуэр нэщӏ зызыкъуэбдзэн зы жыги, узыхэлъэдэн банэ гуэрэни имыту, зыздэбдзын къуэ гуэри имыӏэу, сожэ, щхьэмыж зыбгъупщӏ зэрылъ си хъуржынри зэрысӏыгъыу. Сышына, сыгужьея пэтми, си ныбжьэгъухэр зэриубэрэжьар слъэгъуати, Хъан щхьэкӏэ сигукӏэ жысӏэрт, фашист, Гитлер. Итӏанэ си къару сухри сыкъоувыӏэ. Арыххэу пцӏэгъуэплъыр къызбгъэдолъадэ, сэ абы и пэм хъуржынымкӏэ Соуэ. Алащ лъэныкъуэкӏэ щӏекъэ. Арщхьэкӏэ и бгым исым абы ябгъэу кърегъазэри аргуэру къызбгъэдехуэ. Иджыпсту сэ пцӏэгъуэплъри слъагъу хъуртэкъым, абы тесым ещхьыркъабзэу. Аргуэру шыпэм соуэ, арщхьэкӏэ схутемыгъахуэу сэ езыр лъэныкъуэкӏэ солъей. Ар къэзгъэсэбэпри Хъан ӏэрыхуэу зы къамышы уэгъуэфӏ къызех. Си гугъащ а удыным си щӏыбыр тӏууэ зэгуихауэ, си нэр щӏэункӏыфӏыкӏри сыджэлэным зы тӏэкӏущ иӏэжар. Къызыхызох Хъан и макъ, хэт уарей, уэ гъуамэр? Жыӏэ, хэт уарей? Зэрыхъуари сымыщӏэу, сэ къызжьэдоху, Сталин, советскэ властым. Сыбдэгушыӏэм уи гугъэ? Хьэ ныбэм къикӏа, мэкӏий Хъан, аргуэру шыр Къызэхуилӏауэ мэ Сталин, мэ Советскэ власть, убыд тӏуми я цӏэкӏи. Си хъуржыныр удын пэӏудзэу зэрысӏыгъ си ӏитӏым къытехуэу къамышыкӏэ аргуэру къызоуэ Хъан. Сэ хъуржыныр зыфӏыщӏэдзри сыщӏопхъуэ. Хъан къыскӏэлъыжэркъым. Зи чэзур къэса нэгъуэщӏ гуэрым иужь йоувэ. Мис апхуэдэхурэ сабий гупым дызэтреукӏэ. Алийщ дэ иджыпсту нэхъ зи гугъу тщӏыри. Езым и фэм дэкӏам закъуэӏым мыбы игъейм зэ и ныбжьэгъухэр зэры зэрыкӏуэцӏикъухьари, зэриубэрэжьари. Ари хуэгъэхъуу. Пэжщ, мэхъур Алий и ныбжьэгъухэм къадэхъуауэ къыщӏэкӏынщ, куэдрэ ауэдэу губгъуэм щитакӏэ зэгъусэу. Алий и ныбжьэгъухэр фӏыуэ зэрилъагъур псалъэмакъым къыхощ, куэдрэ абыхэм заригъусэри. а зэрытегузэвыхьыр и ныбжьэгъухэм.
Къызэрыщӏэкӏымкӏэ, сщӏэӏым фэ абы гу лъыфтами, ауэ сыт хуэдэ зы щэхури дапщэщми зэ дунейм къытохьэж жыхуаӏэр пэжу пӏэрэ жысӏэурэ сигъэсэбэп. Си хъыбар пэжыр жьыджалэм иӏуэтэжынщ, жиӏащ. Си хъыбар пэжыр жьыджалэм иӏуэтэжынщ. Фыхуэхьэзыр жыхуиӏэращ иджы абы. Сыт хуэдэ зы щэху бгъэпщкӏуну зыгуэр къыплъыкъуэкӏагъэххэу щытми, зыми укъимылъэгъуауэ къыпщыхъуми, тобэ ирехъу дапщэщми зэ наӏуэ хуэхъуж, абыи ухуэхьэзыркӏэ щытащ гугъэу. Сигу къегъэкӏыжыр Алихъан жэщым унэм къыщӏашри, милицэхэм езым я дей я ӏуэхущӏапӏэм къашащ, и елъагъу. Алий къашащи, елъагъу Алихъан щысщ. Езым къы мо милицэхэр нэхъ хагъэзыхьу къеупщӏыху, нэхъ ӏейуэ Алихъаныр мэшынэ къытощӏ. Щыщӏыхьам щыгъуэ и фэр пыкӏыу щысауэрамэ, кӏуэтэхукӏэ нэхъ зыхищӏэ хъуурэ и жьэпкъыми пысысыхьу щӏидзауэ, и нэщӏащэр щӏэуфӏыцӏыкӏауэ. Ауэдизкӏэ кърытщ шынэ. Ауэдизкӏэ хуейщ а щӏалэ цӏыкӏум. Абы езым зэран къыхуэхъункӏэ хъуну, и гъащӏэр зыхьынкӏэ хъуну, ибэ зыщӏынуи, гущӏэгъу сабийм дей къыщелъыхъуэри, зыхещӏэ ар Алий. Зыхищӏэ къудейкъым, ар зэрыщыгугъым хуэдэу къыхущӏокӏ. Щхьэумэжь Бетӏал, гущӏэгъуншэри гущӏэгъу мэлъыхъуэ, жери иӏэщ абы ӏуэтэж. Щхьэумэжь Бетӏал. Леишхуэ зэрихьащ. Мыр, мыбдей уи лъыр къегъэплъ а сабийхэр Алихъан щыкӏуэцӏикъухьым де. Ауэ ари къуегъэщтэж, а ӏуэтэж, гущӏэгъуншэм гущӏэгъу къелъыхъуэ жыхуиӏэм. Гъэр хъуащ, Хэку зауэшхуэр йокӏуэкӏ, зэгъунэгъу лӏитӏ зэгъусэу гъэр хъуащи, зыр фашистым яхохьэ и щхьэ къригъэлын щхьэкӏэ. Иджы абы илэжьыфыр, а и хьэблэ я шхыныр зэхэлъу я бжыхь кӏапэр зэтауэ зыдэпсэуа и гъунэгъум щхьэпылъэ ящӏти, езым лӏыр зытетыр щӏеудри егъэлӏэф ар езыр еплъу щытурэ. Адэкӏэжкӏэ нэмыцэхэм щыӏащ ауэдэ насыпыншагъэ, зэдэпсэухэм зым теухуауэ адрейм бзэгу ихьу. Мис ауэдурэ дзыхь яӏэкъым, жаӏэурэ зыхурагъэшэса гупыр унэм щӏаубыдэри нафӏэ щӏадзэжауэ ягъэсри, мыдкӏэ къуажэдэсхэри къызыхуашэсауэ абы ирагъэплъ. Фэри къыфщыщӏынур мыращ, жыӏэдаӏуэу фыщымытмэ, жаӏэу кърагъэкӏыу. Зы хъыджэбз цӏыкӏу гужьеяуэ къыщӏэжар, мо гужьеягъэмкӏэ бжэр хаудауэ къыщӏожри, мыдкӏэ къыщӏэкӏым автоматкӏэ еуэурэ яукӏ. Хъыджэбз цӏыкӏур адыгэр схужыӏэнкъым, ауэ адыгэ цӏыхухъум къыбгъэдолъадэ. Сабийр къищтэри ихьри и ӏэкӏэ нафӏэм хидзащ. Ищтэри къыщӏэжа сабийр. Икӏи ар сыт хуэдэ щэхури нахуэу мэхъуж жыхуэпӏэра? Зауэри иухащ, зыгуэрурэ а лӏым цӏыхуми закъыхигъэзэгъэжауэ зауэм хэта цӏэр иӏэу къуажэм дэсщ. Илъэс бжыгъэфӏ дэкӏауэ, мис а махуэм езы нэмыцэхэм сурэт трахыу цӏыхур ягъэшынэну адкӏэ-мыдкӏэ фӏадзахэм а лӏыр хэту къыщӏокӏри. А сурэтыр къосыж абы я къуажэми, а и лъэр щӏиуду, зытетыр щӏиуду игъэлӏа лӏым и къуэм ар ӏуэху ещӏ. Йолъэӏу гущӏэгъу къысхуэщӏ. Си бын уэ узибын пэлъытэщ, иджы ар къебгъэзэгъэнуи, и адэр букӏащ, зеиншэ, анэр зиӏэр зеиншэӏым жаӏэ, ауэ адэншэ ищӏащ. Узибын пэлъытэщ. Мыр щэху щӏы, щэхуу ӏыгъ, мы ӏуэхур утыку умыщӏ, жери йолъэӏу. Мис а ӏуэтэжым фӏища гущӏэгъуншэри гущӏэгъу мэлъыхъуэ жыхуиӏэр лъыхъуэт мис мы Алихъани. Алихъанрэ Алирэ я цӏэми сегупсысащ сэ. Тӏуми Алир хэтщ. Ауэ цӏыкӏухэм Али ӏыхьэр пагъэхури хъанкӏэ еджэу щӏадзащ.
Хъаным щышынэти арауэ къыщӏэкӏынщ ар щӏыпагъэхуар. Япэ зэманым Чингиз хъан зыгуэр щыӏати, хъаным ирагъэщхьауэ къыщӏэкӏын къыщӏэкӏынтэӏэ Алихъан. Абы щышынэу зауэм зэрыхэтам, лӏыгъэ зэрызихьам щышынэу абыхэм гужьеигъуэ ятелът ар ялъагъуху.

Алий йогупсыс, зауэм щыкӏуэм здимыхьауэ ара хъунщ жи абы и щыгъыныфӏхэр? Ара хъунщ жи, джэлэфей къэптэлыфӏ, бухъар пыӏэ, бгырыпх бгъуэ щӏэпхауэ. Щӏыгъэлӏыкӏым ари къыхыхьэти, мо сабийр йогупсысри, здихьа хъунтэкъым жи зауэм щыкӏуэм.
Литературэмкӏэ физыгъаджэ егъэджакӏуэхэм нэхъ лейуэ фи акъылыр абы зэрытрагъэхуэн мурад яӏэу, гу лъывагъатэ хабзэми сщӏэӏым пщӏэрэ, ауэ, сыт хуэдэ зы тхыгъэми кӏыхьми кӏэщӏми, моуэ уэ езыр зыгуэркӏэ узригъэгупсысыжу, моуэ уэ езыр къызыхэпсэкӏыу, ӏуэхухэм зыгуэрхэр хуигъэхьу, уэ езым къыпщымыщӏами, къыпщыщӏынкӏэ хъуну зы ӏуэхугъуэ гуэрхэм ухуигъэхьэзыру щытщ пщӏэрэ литературэр. Араи зэрыжиӏауи, литературэр гъащӏэм Дэгъуэгурыкӏуэ зэпытурэ макӏуэ. Аращи, дэтхэнэ зыми жывэзгъэӏэну сыхуейт. Мис мырауэ зэрыщытын хуейр, мис мыра тэмэмыр. Сэ си щхьэкӏэ мыбы седжэри мыр къызгурыӏуа. Ау мис мыр тэмэму хэлъщ мы ӏуэтэжым къызэрыхэщымкӏэ, цӏыхур мыра зэрыщытын хуейр жыхуэфӏэу нэхъ лейуэ. Цӏыхум хэлъын хуейр, цӏыху тэмэму, цӏыхугъэ зыбгъэдэлъу хэлъын хуейр ӏуэхугъуэхэм щыщу гу зылъыфта зыгуэр щыӏыххэмэ, кхъыӏэ, абы и гугъу тхуэфщӏ. Сэ гу лъыстащ цӏыхум и бзэр быдэу зэрыщытын хуейр. Абы нэмыщӏ, фегупсысын хуейщ цӏыхум уэ жыпӏам щхьа къэхъункӏэ хъунур. Псалъэм папщӏэ, мы ӏуэтэжым Алий егупсысащ Алихъан къыщыщӏынкӏэ хъунур, арати и бзэр иӏыгъащ. Иджыпсту ӏущагъышхуэ зыхэлъ жыпӏащ, Уи псалъэм къыхэкӏыу нэгъуэщӏым къыщыщӏынкӏэ хъунум уегупсысыжа щытыкӏи. Зыгуэрым теухуауэ жыпӏэр псом хуэмыдэу зы пэлъытыпхъэщ. Ар зы иджыри.
Мы рассказым щэхуитӏкӏэ щӏеджэ Алий езым щэхуитӏ ихъумащ, мо Тӏэлу Алихъан щхьэ зэрыхуэпсэлъари, ари бзэбыдагъэ къыуегъэлъагъуэ. И адэми хуиӏуэтэжакъым, ауэ кхъыӏэ афӏэкӏа укъызэмыупщӏ а ӏуэхугъуэм елъытауэ, теухуауэ, жери. Апхуэдэу а щэхумкӏи Алий и бзэр иӏыгъащ. Зыми жриӏэжакъым а щэхур, Тӏэлу и щэхур и адэм фӏэкӏа.
Щэхур пхъумэфу щытын хуейщ. Мис аращ уэ къыхэпхар. Цӏыхум и щэхур пхъумэфу щытын хуей. Псом хуэмыдэу езыр къыщолъэӏуакӏэ араӏэ. Мыбы Тӏэлуи къелъэӏуа, мыбы жэуап гуэри къыпимыха щхьэкӏэ Алий езы Алихъани къелъэӏуа, уэрэ сэрэ зэдэтщӏэу щырет ар жыхуиӏэ щӏыкӏэу. Къолъэӏуам псом хуэмыдэжу и щэхур пхъумэфу щытын хуейщ.
Шынэ, шынэ хэтщ мыбы, сэ жысӏар нетӏэ? Хэт, сыт щхьэкӏэ шынэрэ, щӏэшынэри зымысар? Абы уемыгупсысу щытмэ, мис мыбы щекӏуэкӏ. Модэ и щӏыӏумкӏэ щыӏэу щымыт щхьэкӏэ, къыбгурыӏуэну, моуэ зэщӏиӏулӏауэ цӏыхур иӏыгъыу зы шынагъуэ гуэр гъащӏэм зэрыхэтыр къуигъащӏэу кӏуэцӏрокӏ ӏуэтэжым. Фэри гъащӏэр фи ӏэмщӏэ илъ хъунущ зэ. Куэд иӏэжынт абы, илъэситху, илъэсих блэкӏмэ, ӏуэхущӏапӏэ гуэрхэм фыщылажьэу, цӏыху къывэкӏуалӏэу, фи щхьэ и унафэ фщӏын хуей зыгуэрхэр зэхэвгъэкӏын хуейуэ, зыгуэрым фыфлъэкӏыу щытмэ, щхьэпагъ гуэр къыфпыкӏыу цӏыхум ялъысын хуейуэ, фэ езым фи гъащӏэр пэжым тету вухуэжын хуейуэ, мис абы феувэлӏэнущи, Иджы дэ мис мыр тэмэму зыхэдмыщӏэу щытмэ, къыбгурымыӏуэр а къызэрыбгурымыӏуэм тету уэ аргуэру къэбгъэхъункӏэ мэхъу. Дегупсысын хуей, жытӏын хуей зэрымытэмэмыр, гъащӏэр абы ӏэфӏыншэ зэрищӏыр, нэхуагъ хэлъу щытми а гъащӏэм зэрыхигъаджэ кӏыфӏагъкӏэ зэрихъуэжыр, мис ар иджыпсту зыхэфщӏэн хуейуэ ныбжьым фитщи, дытевгъэпсэлъыхьыт абыи. Тӏэлу мэшынэ, Алий и адэр мэшынэ, Алихъан мэшынэ. А псори зыгъэшынэжу а ӏуэхущӏапӏэ зрашэлӏам щӏэсхэри езыхэри мэшынэ, ари мыпыту къыхощ мыбы. Сэ жысӏэну сыхуейт, ахэр псори правительствэм щышынэт, ауэ правительствэм нэмысу япэу шынэу къыхэщыр Тӏэлут. Тӏэлу Алихъан нэхърэ ныбжькӏэ зэрынэхъыжьым елъытауэ Тӏэлу щышынэт абы. Етӏуанэу къыхэщыр езы Алихъант. НКВД щӏалэхэр пэшым щӏашауэ щепсалъэм щыгъуэ и хэпщӏыкӏауэ, и жьэпӏэр мащӏэу щӏысэсыхьу гужьауэ зэрыщысар. Алий и адэм и гъусэу Иерусалим зыщышынэр А ӏуэхугъуэм кърикӏуэнурагъэнт.
Кърикӏуэнур мис ар пэжу щытащ, кърикӏуэнурат. Милиционер щӏалэхэм ягъэтӏысынкӏэ зэрыхъунур, мис а Алий щэху иузыщӏар зыгуэрым жриӏэжауэ щытам. Алыхьым зэрыжиӏам хуэдэу, Сэ сызэрыгугъэмкӏэ, ахэр зыщышынэр НКВД-рагъэнт, Народный комиссариат внутренних дел. Ахэр зыми щысхьу щытакъым, сабийхэми, нэхъыжьхэми, цӏыхубзхэми. Арагъэнт ахэр зыщышынэри. Арат, икӏэм-икӏэжым абы я ӏуэхур зэкӏуэлӏэжынур арат. Иджы фэ гъащӏэ къызыпэщылъ балигъ гъащӏэм хыхьу ӏуэху зэрахьу хэтынухэм икӏи вжесӏэну, фэри нэхъ кууэ абыкӏэ иджыри фыгупсысауэ сыхуейт. Псори къэралым зытещӏыхьыжауэ щытын хуейр цӏыхум я тыншыгъуэращ. Хуитыныгъэ щыӏын хуейщ, цӏыхум лэжьапӏэ яӏэн хуейщ. Лэжьапӏэм гуфӏыу кӏуэуэ, гуфӏу я унагъуэ къекӏуэлӏэжу щытын хуейщ. Абы щхьэкӏэ гъащӏэм пэжыныгъэ хэлъын хуейщ. Бзэгузехьагъэкӏэкъым зэрызэхэтынур, пэжыныгъэкӏэщ. Щхьэж езым фӏыгъуэу а гъащӏэм хилъхьэфынур хилъхьэу зэхуэарэзыуэ цӏыхухэр зэдэпсэун хуейщи, фэри мис абы тегъэпсауэ курыт еджапӏэр къэвухыу адэкӏэ фыбэкъуэн хуей. Уи псэм утемылажьэ, жиӏащ. Къэзанокъуэ Жэбагъы жари хэти ауэдэу жимыӏам нэхъыфӏ жиӏэу хэти, Сыту пӏэрэ абы къригъэкӏар жаӏэу щыӏэщ а жыӏэгъуэр. Абы къригъэкӏари, нетӏэ зи гугъу сщӏа гущӏэгъуншэри гущӏэгъу мэлъыхъуэ жыхуиӏар. Абы мы уэдиз бзаджэнаджагъэр зэрихьэщ, зи гъусэу ӏэнэ щысар иукӏщ сабийр. Мо абы къыхэщар аращ, абы ищӏар абы и закъуэкъым. Иджы абы и ужькӏэ мо ищӏар къыщӏэща нэужькӏэ къызыпкърыкӏа цӏыхур къищӏэри, аргуэрыр иукӏыну яужь ихьащ ар. Плъагъурэ а цӏыхум и щытыкӏэ? Зыри къыжьэхэмыуэмэ, мэлажьэ, мэшхэж мыдрей цӏыху псоми хуэдэщ. Тӏэкӏунитӏэ и псэм шынагъэу лъэӏэсу щытмэ, езым зыкъригъэлын щхьэкӏэ, хэти иукӏынущ, хэти игъэлӏэнущ, сытри ярищӏэнущ. Уи псэм утемылажьэм къригъэкӏыр аращ абы. Уэ зыкъебгъэлын щхьэкӏэ лей зумыхьэ. Пхуэмыфащэ умылэжь, цӏыхугъэм уимыкӏ жиӏэу. Аращи, цӏыхугъэм дызэримыкӏын, дэнкӏэ дыкӏуэу щытми дызэрадыгэр къыхэщыну, а лъэпкъыр зы гъэщӏэгъуэн гуэрщ жедгъэӏэу зытӏыгъыфыну, сытым щыгъуи ди напэр тхъумэжыфыну. Аращ мы Къагъырмэс Бориси Дэтхэнэ тхэми дызыхуагъасэр аращи, дыхэтын хуейщ литературэм. Литературэр ди ӏэпэгъуу гъащӏэм дыпхрыкӏын хуейщ.